Bhuaigh an Iarmhí a gcéad Craobh Laighin ó 2004 cúpla seachtain ó shin agus chuireadar leis nuair a bhuadar a gcéad chluiche i gCraobh Peile na hÉireann. Conas mar a bheadh acu nuair a thugadar aghaidh ar Ghaillimh, foireann a chloígh Cill Dara i mBabhta 1? Mícheál Ó Drisleáin, i mbun tráchtaireachta. Staid an Phiarsaigh lán go barra ar thráthnóna álainn ar fad ansan. Deis ón tús agus Gaillimh le sárchúl Shane Walsh ag críochnú. Tús iontach don bhfoireann áitiúil. Arís tháinig sé ó chic amach a cúigear isteach ansan ar an Iarmhí agus ag an deireadh bhí Walsh chun tosaigh agus neadaithe sa líontán ag an deireadh, ard cúl. Áit sna babhtaí ceathrú ceannais dos na buaiteoirí ón gcluiche áirithe seo tráthnóna, Gaillimh ag teacht arís. Obair mhór déanta le seachtainí beaga. anuas ansan ar an Iarmhí ach tá deis agus oscailt fad na talún. Tá an tarna chúl ag an nGaillimh. Cian Hernon ag críochnú ag an deireadh. Tháinig sé tríd éasca go maith an lánchúlaí tar éis fad na páirce a thaisteal agus ag an deireadh dhá chúl luath ansan ag an nGaillimh. Scór ag teastáil ón Iarmhí tar éis an dá chúl luath sin a ghéilleadh anseo tráthnóna agus an Ghaillimh ag titim thar n-ais go maith. Iarracht ansan, blocáil iontach déanta ach seilbh i gcónaí ag an Iarmhí. Contúirt ansan don Ghaillimh ag teacht trasna an chúil agus ag an deireadh críochnaithe ag Rónán Wallace, an cosantóir ag teacht chun tosaigh, fé mar a dhein Hernon ar an taobh eile don Ghaillimh. Déanta ansan ag Wallace agus, bhuel, slua mór go cinnte ón Iarmhí anseo freisin tráthnóna. Ard-bhua ag Áth Cliath ag an deireadh. Luas maith fén gcluiche. Máistir na hiarrachtaí dhá phointe, Paul Conroy, tá sé aige! Sár-chúilín arís aige. Ansan ag McCartan. Fós ag dul. Pas go cliste, tugtha amach ansan. Agus ag an deireadh an fear lár páirce, Ray Connellan, ábalta é sin a chríochnú! Scór maith ansan arís ag an Iarmhí. Ceithre chúilín idir na foirne anso, an t-am geall a bheith caite ins an chéad leath. Sinn ag faire ar an mbonnán anso, níos mó contúirt istigh ansan don Iarmhí agus ag an deireadh críochnaithe, Matthew Tierney le cúl ag deireadh an chéad leatha anso, an tríú cúl ag an nGaillimh agus seacht gcúilín idir na foirne ag an mbriseadh. Cinnte arís ansin, an clog ina choinne ach chun an ceart a thabhairt do. An pheil bogtha go tapaidh agus dorn curtha leis an gceann san ag Tierney. Scór cinniúnach roimh leath am. Cluiche ana spóirtiúil ar fad go dtí seo. Cúilín den scoth ansan arís ag Wallace. Eisean a fuair an cúl dóibh insan chéad leath. Dhá phointe maith ansan ag tús an tarna leatha. 'Sí Gaillimh ag teacht arís, Shane Walsh fé bhrú ansan, níl aon chic saor ag an deireadh, is féidir leis dul thar n-ais chomh fada le Conroy, píosa maith imeartha ansan aige agus an cúilín ag an deireadh. Sárghabháil arís ansan. D'Arcy ag taispeáint chomh maith dóibh anseo tráthnóna. Spás amuigh ansan ag Shane Walsh. Scil deas ansan agus ábalta an cúilín a thógaint. 'S an Ghaillimh go maith in uachtar ag an staid áirithe seo tríd an bhfear lár páirce, sin é John Maher, an captaen. Ar imeall na cearnóige deis ansan ar cúl ag an deireadh. Tá sé imithe thar an trasnán ach bhí contúirt leis aige ansan, Daniel O'Flaherty ag an deireadh. Scór ag teastáil go dóite ón Iarmhí ag an staid seo. Iarracht ar dhá phointe ag Robert Forde agus tá sé sin laistigh dos na cuaillí ag an deireadh. Dul chun cinn mór déanta ag an Iarmhí i mbliana go cinnte. Brú ansan ar an nGaillimh agus contúirt an ceann san ag dul trasna an chúil agus neadaithe sa líontán! Jack Duncan ag an deireadh a fuair deireadh leis an gceann san agus, bhuel, aiséirí de shaghas ansan ag an Iarmhí. Deireadh an scéil go raibh na Gaillimhigh ar a gcompórd ach le cúpla nóimead anuas an Iarmhí ag teacht thar n-ais anso. Iarracht ar dhá phointe, McCartan, airdeacht, cruinneas agus scór den chéad scoth ag an deireadh. Seilbh an rud is tábhachtaí ag an nGaillimh, mar a déad ansan. Leis roinnt go leor cosantóirí na hIarmhí ansan as áit agus scór amháin eile, b'fhéidir go ndéanfadh sé sin an gnó don Ghaillimh más féidir agus tá sé sin thar an trasnán ag Shane McGrath. Scór maith ansan, an t-am geall le bheith caite agus leis sin an bonnán séidte ansan, an Ghaillimh tríd go dtí sna babhtaí ceathrú ceannais. Beidh lá eile fós ag an Iarmhí ach ardchoimhlint peile anso ar Bhóthar na Trá.